n balima kɔlasɔf tv lajɛbagaw aw bisimila kokura ye tuguni bi nisɔnjalen don ka da a kan k'an be fɛ ka kupulu duuru kupulu minnu kabako kupulu don farafinna yan nɔ ko mɔgɔ dɔ olu ka sogo ye walasa olu ka furu ka dɔw olu ka laɲini ka furu ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tɔw ta kɛcogo ye k'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ ma dege mun na ka kɔrɔ ko dɔw olu be kɛ ɲɔgɔn fɛ kabakoma la maa ninnu yɛrɛ ni maa t'i da ka miiri n'a ye k'u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ notamment an yɛrɛ b'a lajɛ ko cɛkɔrɔba san kɛmɛ ani san tan ni fila o bɛ furu bogotigi san tan ni wolonfila ma walima mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ muso fɛ muso min b'ale yɛrɛ bɔ bonya la fo siɲɛ wolonfila donc nin ye couple duuru ye couple min ye kabako couple ye farafinna yan nɔ ahmed mohamed dore ani safiya abdulayi n'olu yɛrɛ bɛ bɔ somali ahmed mohamed dore ko den tan saba b'a bolo ani muso duuru a delila ka furu mun ma ka tɛmɛ a yɛrɛ ka fɔ la ko ale bɛ fɛ ka muso kura furu n'o yɛrɛ safiya abdule n'o yɛrɛ si bɛ san tan ni wolonfila la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ si bɛ san kɛmɛ ani san tan ni fila la ka furu don a y'a fɔ ko bi ko ala y'ale dɛmɛ k'ale ka sogo dɔ waleya ko bogotigi in yɛrɛ ko ka du ko ko bogotigi in k'a nisɔndiyalen don furu in yɛrɛ la ko m dore yɛrɛ ka fɔ la ko ale furumuso kura in ko o bɛ se ka k'ale yɛrɛ fufafu ye n'an b'a fɔ cogo min na bamanankan na u yɛrɛ bɛ bɔ dugu kelen na ko ale y'a to fɔlɔ de ko denni in ka kɔrɔbaya k'ale sɔrɔla k'a furu ale k'a fɔ tuguni ko ale ma denni in jagoya ka don furu la nka k'ale yɛrɛ ka expériencew k'ale y'olu le bila baara la ka sɔrɔ ka denni in ka a lasɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a furu ko mariage in yɛrɛ ko somalikaw fɛ k'a ɲɔgɔn ma kɛ k'a bɛ san kɛmɛ bɔ bi couple dg an'u ka wulu ko wulu min tɔgɔ yɛrɛ akila foti n'u yɛrɛ bɛ kɔnɔwarikaw fɛ ko couple dg k'o ye couple denmisɛnnin ye ivoiriyɛnkaw fɛ mun ye buzz kɛ n'u ka wulu ye wulu min yɛrɛ tɔgɔ ko akila foti ko nin couple denmisɛnnin fila ye ko ariel sheney n'o ye ivoiriyɛnw ka dɔnkilidala dɔ ye k'olu ka fanu belebele don y'o ka kuma dɔ de ta ka sɔrɔ k'o da wulu kɔfɔlen na nin ko in yɛrɛ tun tɛna laɲɛnamaya ko n'a sɔrɔ u ma wagati duman caman tɛmɛ u ni wulu in notamment anniversaire shootingiw ani shoppingiw n'o ye sanniw ye bitigiw la ko wulu in yɛrɛ siya ko a ivoirien caman dabali ban ko wulu yɛrɛ a bɛ fɔ a ma ko bawule ka wulu d'a kan ko wulu in yɛrɛ ko bawule sɛnɛkɛlaw ko a bɛ to ka tugu olu le nɔfɛ n'u bɛ taa foro la wulu in yɛrɛ ko wulu fasamani don fɛnɛ ko a bɛ se ka totow ni ɲinɛw minɛ ani fɛn ɲɛnamani wɛrɛw fɛnɛ ko jɔnmaya tile wagati b'a fɔ a ma ko kolonisation ko dignitairew ka wulu préféré tun don ko kamalen yɛrɛ ko a tun bɛ fɛ ka tɔgɔ in da terikɛ dɔ la n'o yɛrɛ ma sɔn ko a sɔrɔla ka wulu dɔ ɲini ka tɔgɔ in da o la ko tɔgɔ in yɛrɛ ko wulu in yɛrɛ bezi kɛ ko dɔnkilida dɔ kelen ka a tɔgɔ fɔ a ka dɔnkili la lolita ale ni lorenta n'olu bɛ afiriki du sud lolita n'ale si bɛ san mugan ni wɔɔrɔ ko ale sɔnna ka furu a woloba yɛrɛ ma min si bɛ san bi naani ni naani ko npogotigi kofɔlen k'a y'a fɔ ko o de tun ka d'ale yɛrɛ ni ko ye npogotigi in yɛrɛ ko a nisɔndiyalen nin furu in yɛrɛ la a bɛ k'a fɔ ko ale ba tun b'a kɛrɛfɛ ko depuis a fitini ale yɛrɛ kɔrɔbayara ka sɔrɔ fa t'a fɛ k'ale b'a ba fɛ kojugu ko ale ba kelen dɔrɔn de b'ale bolo ko ale fɛnɛ tɛ fɛ ka jɛnya a ba la o de la k'ale furula a ma ko walasa u ka balo ɲɔgɔn fɛ ko a ba fɛnɛ kumana ko a ba ko ko a denmuso yɛrɛ ko ko ale bɛ bɔ so kɔnɔ ka taga pewu pewu ko n'a ma sɔn ka furu ale yɛrɛ ma ko ale dun b'a denmuso fɛ kojugu wa k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa a ka nisɔndiya nka ko dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko nin ko in ye histoire fabriquelen de n'o ye kow sigi sigilen ɲɔgɔn kan ko foto gansan dɔrɔn de don wa fana k'a fɔ ko nin mariage sugu ko a dagalen tɛ afiriki sudikaw fɛ yen eudoxie yao ani grand p côte d'ivoire ni guinée ko eudoxie yao n'ale yɛrɛ ivoire muso kabakoma belebele ale ni grand p yɛrɛ ko guinéenw ka stari dɔ don ni progéria n'o ye bana dɔ n'o y'a sɔrɔ o yɛrɛ a lamɔni lasumaya ko nin maa kofɔlen fila k'u bɛɛ ye maa ye maa minnu u kiritikera kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ ko u ma mɔgɔ kan lamɛn nka u ma kɛ sababu ye fɛnɛ k'u bali u ka selebrite kɔnɔna la ni maa fila yɛrɛ ko u ye kupulu fɔrime kupulu min ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ dɔnnen n'u la wa ko maa bɛ kungolo la caman miiri kɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ ko la bɛɛ bɛ k'i ka kɔmantɛri kɛ nin kupulu fila kan nin kupulu fila min yɛrɛ ye kabako kupulu ye min ɲɔgɔnna ka dɔgɔn trop ni maa fila bɛɛ ye sitari ye n'an b'a fɔ o ma ko dolo yelenw wa ko ni maa fila yɛrɛ k'u ye ɲɔgɔn ye soirée dɔ de senfɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko réseaux réseaux sociaux de kɛra sababu ye ka ni maa fila kofɔlen gɛrɛ ɲɔgɔn na ko grand p yɛrɛ kelen ka a yɛrɛ ka jarabi ko kuma fɔ eudoxie yao ɲɛna interview dɔ senfɛ ko in sɔrɔla ka eudoxie yao yɛrɛ touché tɛmɛnen kɔfɛ a sɔrɔla ka invité ni grand p yɛrɛ ka manager n'o ye eudoxie yao invité ka n'a ka concert belebele la concert min yɛrɛ kɛra guinée donc ko in bɛɛ daminɛn'o senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sanele masila ani helen sabagu afrique du sud san ba fila ni tan ni kelen wagati sanele ko ale kɛra furukɛ furukɛ min n'ale denmisɛnnin ka tɛmɛ diɲɛ furukɛ bɛɛ kan n'a yɛrɛ bɛ san kɔnɔntɔn na kelen ka musokɔrɔba dɔ furu n'o ye helen sabagu n'o yɛrɛ si tun bɛ san bi wɔɔrɔ ni fila la ko wa mariage kofɔlen in yɛrɛ kɛra helen sabagu yɛrɛ furukɛ ɲɛna n'o yɛrɛ tɔgɔ ko alfred sabagu n'o yɛrɛ si tun bɛ san bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ la a n'o yɛrɛ n'u ye den duuru sɔrɔ ka tɛmɛ ko a furukɛ yɛrɛ ko ko ale den n'a yɛrɛ k'u nisɔndiyalenba de don ko problème foyi t'olu fɛ ka ɲɛsin nin furu kofɔlen ma o fɛnɛ k'olu tun n'u mokebugu mɔgɔ tɔw bɛ kuma min fɔ ma ko nin furu in yɛrɛ ko nin furu in tɛ dɔwɛrɛ ko nin furu yɛrɛ kun ye taraka laada dɔ ye donc sanele yɛrɛ k'a somɔgɔw kelen k'a fɔ ko a ka furu san tɛmɛnen ko kanbelennin yɛrɛ ko du dɔ lagare don du kɔnɔ ni den duuru don n'ale yɛrɛ kɛra den duuru la ko a y'u ka laada bonya n'o ye afrique du sud a fɛnɛ ko don dɔ la k'a b'a kunna ka furu muso ma muso min b'a a yɛrɛ si hakɛya la ko n'ale yɛrɛ kɔrɔbayara kosɛbɛ k'ale bɛ muso furu muso min yɛrɛ b'ale si hakɛya la ko ale yɛrɛ hélène choisi ko parce que ko o yɛrɛ ko ka d'ale ye hali n'a sɔrɔ u tɛ balo ɲɔgɔn kan fɛnɛ k'ale n'o bɛ to ka ɲɔgɔn ye d'a kan k'ale ba n'o bɛ baara kɛ baarayɔrɔ kelen donc nin ne kun y'an ka video ye bi ka lase aw tulo ma n'an ka video diyara i ye i b'i abonné an ka chaîne youtube la ka cloche de notification activé walasa an ka video nataw kana fɔ i kɔ an ka video diyara i ye i b'a like n tɔgɔ kola an ka chaîne kola soft tv instagram sanfɛ kola na point yɛrɛ